Adakụ Adamma, Ada, Adakụ Adamma, Ada, Ada na ị mara mma, Ada, Adakụ Adamma, Ada na ị na-ete egwu, Ada, Adakụ Adamma, Ada. Hmm. Ụmụnne m ụmụnne m, dolachi m lụ m kwuo m okwu taa. E nwere ka o kwesịrị ka nwa onye Igbo ị fụta la ọgbọ ka eri nri. ka isi ile ọla eri nri nwaanyị nwere ka o si eri nri nwoke nwere ka o si eri nri nwata nwere ka o si eri nri okenye nwere ka e si eri nri ngwa gaalụ m nchị ka ị lụ ị bịa ka a bịaru la ọgbọ lalọle ka eme ihe ndị igbo apafụtaka ihe oriri ị wụrụ nwata evulekwa ụzọ apata i vuru ụzọ pata a marụ la nne ụ la nna ụ azụọkwa ọfụma na ị wụhọdo ezigbote nwa onye igbo ị wụrụ nwaanyị evulekwa ụzọ apata maka na nwaanyị evughị ụzọ apata ihe la ọgbọ even maka alụrụ la ezinụlọ ka alụrụ bụrụ la ndị be ji wa pafụtaka ihe ihe ekete abịa la ezinụlọ ahụ ọ awụghọkwa ji ọkpara la-evu ụzọ apata eruo nwa nke a chọrọ nwere ka e si chọọ nke nwoke o bilie ọ para ọjị pajieru nke okenye nke okenye ekpe ekpere o nwere ike ịwụ ọjị aṅara o nwere ike ịwụ ma ọjị igbo o nwere ike ịwụ ihe ọbụla ma ọrịa ụhwọ ma akụ ilu ma ntamimo ma ose ọjị nke nwoke ahụ apafụta ọ pafụta ji ya o nwere ihe ụfọdụ ụmụ nwaanyị a lụtara alụta ha awụ apafụta ha alarụ ji ha pa ji ha ọjị nwaanyị alụrụ alụ eke aka emeghe ile ọla ala igbo apafụta nyawa ọjị ma ọ wụ nri pịị ji wụ ike ọjị eji ịpị iwu onye ma-esote ji wụ ka a apị apịdugo ụmụ nwoke ole na ole ọwụchara mebi la ji wụ chiri echichi abịaji apị wasilọlọ ịzara ele aha mgbe ọ wụla gị la ji wụ eribe ihe ile ofu efere ị gala evu ụzọ amawa ya aka ị wụrụkwalụ nwoke kete ka ekpee ekpere ụfọdụ ụmụ nwoke ihe ahụ ha eketedo ka ekpee ekpere ekpe ha ekpere ọjị ọ mawa ya aka tawa ọjị eluziela ekpe ekpere ị la-alụ ka ha ata ọjị shị hewu ee ọjị la atawago nga ọ bụrụ la ata emebili kete mgbe ekpebere ekpe ekpere ekpeke ekpere agọji ọjị ya ha maka na ndị igbo iwu ihe eji eweta ọjị ụkọ ka alụ ngozi erugharịka niile n'ala igbo ọ nya wụ reason reason eji were ewepụta ọjị ewepụta ha ọjị ewepụta ha ala gụ vuru dị ọjị maguru tawa ewuru nwaanyị ewula apafụta ọjị pinya ji udo kala ụfọdụ na nke ndị abịa steeti a na-ata ụkala eruo e- ha ji ofu ngaji ata ụkala and ihe ngosi na eji eji ofu ngaji atanyawa ụkala wụ ka a sịrị anyị wụ ụmụnne niile lọ la udo eweru ngaji nta chinye jiwu nwata nwaanyị eke ọlụ nwanne jiwu nke nwoke ọlọhọ omelala ọnya ị hụgwo ihe ndị ha ji mee ka omelala mana onye ji ka nna ji ịbịaji ala neatness gịlọọ mbụ kwesịrị iji ofu ngaji taa onye ọwụla iji ngaji nkewu ji wu kuru kere nwanne nwoke okuru ike ikezughogwe ịbụ kekwerela nke nwoke la ahụ kuru ịbịaji ya kuru mgbe a wee mara na ha ị wụ nwaanyị a zụrụ azụ mana ọ wụrụ la anyị meekwa ka ụlọ eji ụfọdụ ụmụ nwaanyị ha ala emeji apafụta ọjị ya alọghọ ọ chọ ka o vuru ụzọ wuru ọjị ahụ ọjị n'ala igbo nwoke bụ ihe mma evu ụzọ ewu ọ wụrụ la ji ọkpara alọ o sowe ji ọkpara ewuru ụmụ nwaanyị ajọ elele ọjị ketela apa ejiere ụlọ ọjị ụlọ ewe ụtaba ọ ya ejighị ama ndị ala egeghe mitin heo